baby don't worry ka m gaa gote ka m dọkanatara gị ezigbo ofe onugbu ị oh. ga-alaiki ya
ee gagwa arụbiri agụ ya gwara gị ofe nke m ga-elicha ọ bụrụ ọnwụ m ụmụ nwaanyị hmm, obe mbe na itochakwara obere nwa mbọsị ya itochakwara ebukwa ka ịghara gaghị mmadụ ama m kwetazi n'ọkụ mmadụ ara ka na-achụ gị ị na-apịa m ụra onye obodo
aka ga ama nnukwu ebe a nwa jekpo ihe ọkwa ego m tiri ego m niile niile ya m nkwe ka aka gị rie ife i jere na ama ego nke ije je were ya je goo ihe ofe i si n'ụtụtụ eh? ị na-pretend na ọ for the for the betterment of the family. mana dị ofe ọ tọrọ ụtọ ka ọ tọọ ụtọ. eblame gị ị nwere right ịjụ m rubbish question na ọ mụ abịa mee mistake debe ego ahụ ebe aka gị na-eru if next one na wardrobe ka mmadụ na-ege efe efe m chọọ ladder uzu m ga-achọ ladder farakai ị kwadobego ka ị na-akwado ka ịpụ ama m na izubeghị ego m kwadobe na ara akwado ride isi ọ na-adịba na-adị họrọ ebe megide ya metụ ego m aka again m ga-akụwa gị isi nke ị ka were ewe na-ewe m iwe n'ụlọ ahụ

eh? ma ọ your ATM machine abi hmm. mụ abụ ihe ga na-etake your responsibility na ya ka m gwa gị to God who made me and you ị chọọ m gbapụrụ gị agba ụkwụ eh? were ndị mbụ na ndị egede ndị ichie na ezumezu dị na be nna m ṅụọrọ gị iyi nwa anwa metụ ego m aka again efụrụ eh? from ebe a from ụlọ ọgwụ ka a ga-esi wee buna gị be nna gị ma ọ bụ na ị dị ndụ ọ bụ na ị dịghị ndụ ambulance bụ ihe ga-ebu na compound nna gị ka ọ ga-adọba gị ntụ a ga-egwu ili ọ dị ka isi na-emebi gị emebi i ji m egwu ka m jechaa bata chọọ ego m achọ onye ara anụmanụ ka ị gasị bata ife ego gị very simple

so maka ego ka iji mba wait o oh, wait just because of ihe ka iji na-edisgrace onwe gị n'iru ọyị gị nwoke ee eh? maka ihe ka iji edisgrace onwe na ọ bụrụ mụ nke na-edis ọ gị for artisans na problem esetigo n'ụlọ ebe a mụ na gị problem na-eset kwa jekwa buru akpa gị naa marakwa na enyi nwaanyị ka ị bụ ihe ọ bụla ị na-eme marakwa na enyi nwaanyị ka ị bụ ị na-anụ ihe m na-agwa gị nna watchikwa onye ahụ na ịgba ebe mmanwụ na-aga nwere nsogbu gbasa na ọ dị mbọsị anụ ọkwa o zugoro ego m si m ka o jee gote o jee afịa jegote ihe ofe nke nka ndị chaa apị na-ege ya ka ọ na-eji ije gote ya ama nnọọ machi ọgwụ nna naba ọsọ ọgwọ sị na problem adịgo ka m jekwu ya ka ọ fụ nke bụ problem kịta gbee ya gbee ya ebe a na ya gbee ya ebe a ị na-ezuzu ezuzu come on ihe ịma ha pụta ebe mmadụ na-eri nri bịa bịa ị na-abụ asụ anụ nwụrụ anwụ ozu na emecha i buru ya ribe ebe ọ bụ nwere ihe m kụba gị na ọ dịka m na-akụwa agwọ na m na-akụka gị ihe ị na-apụ ara na ma abịara m kwa ihe na-eme n'ụlọ ahụ m ga-egbukwe gị nwanne na aka ọ ka ọ ma na ị naba ahụ ụfọdụ na-egbu gị a ga-ebunakwa gị n'ozu ozu mmanwụ ka mụ na gị bịa bịa ozu ebe mmadụ na-eri nri ọ kwa nri a ka ị na-eri o ọha ncha ebule m gị ị ga-asụ agụụ dị gị na bastard nwụrụ anwụ fuu

Kee ụdịrị aka handshake bụ ihe anyị na-esheki my girlfriend. ọ dị ka isi na-emebi gị n'ụlọ m na-akwụ ụgwọ ya ka ị na-ajụ m ụdịrị aka handshake m na-esheki iyi Ọ oge bụzịghị na nkwụ ị dị very stupid ọ dị ka m ga-agba gị ụra Ọ- na ya echere na onye na-eme ọyị ọkụ bụ nkwe onye na-eme ọyị ọ na-emeta ihe kata ya n'ogologo na ọyị na-emepụta the sensor with you Ị na-

Ah, baby. Then, no, you're not buzzing by my name. Gini kitu kwa mbogi.
Like baby sweet ah to me sweet sweet name sana now. Madam dollar na ebe when time da rubbish dollar me ka mina ke pa ya che ba. Oh. I went to you. Area. Mgbe ị na-achọ ịbịa my house, mm-hmm. how long ka esi m na ị ga-spend?

ị nụ ihe m na-agwa gị ego m ji azụ gị agwụgo since ị bịa n'ụlọ a under six months i gote akpụ ụgwọ ọfụ anya m look at just eh, can you imagine eh? ọ pụọ na m gorokwa soro em super glue nyakwu ya ka nna m na-ejikwu ya ị na-ege m ntị ị ma na ị ka ga-anọ n'ụlọ a ị ma na ị ga na-azụ onwe gị na-azụ onwe m ị na-ege m ntị

e kwụtụrụ ya agwa ozu a na-akwa akwa ga ya na-eme ka ihe na-eme ọ na-asị m baby kiebi ya this December this December gị

ị na-egoro ụmụ agbara village gị iPhone 17 ma try na nonsense a ị makwa na etinye m ike n'ana wee chite ego a ị na-asị m ya woskoro mpio ee woskoro baby bejọ no do it again ị kpọọ m oku m za gị na-asịkwa m ị sị gịnị nke ndịra ajụ bụ ya ebi ya baby o keyo enwere onwe niile na ya dị ị ga-eri ma ị gasịa bata
so ka i nye m ego ka m sie nri kee ihe ị chọ isi achọrọ m i nyetụ m ego m sie ezigbo ofe onugbu ma ofe ọra jiri ajị ofe onugbu ma ofe ọra jiri ajị mm. ya nke machiri amachi ka gị na-abịa o nwekwa ego m ji ebe a na ọjọọ ọzọ ka ị na-asịsị ya amụọda ajekpụghị ya na-emere gị na-emere gị mma kee ihe efere a nọ ebe a eme efere e ji rie nri n'abalị ka dị ruo by 10 o'clock kee ọ ka nọ ebe a eme ya m pụọ n'iro gbachaa mbọ chụta ego nye gị isichaa nri erichakwa nri na-eme m expect ka m saa gị efere abi madam before nye gị ego anụma ji asa efere a man of the house mụa bụ onye na-provide for this house

Hey, baby. Bejọ na. Na o nwe nri dị n'ụlọ ahụ. Ofe i sikwara ụnyaa. Ọ gwụna. Ofe e si ụnyaa agwụgo. O nwere ike iri ya. Kee nke bụ o nwe ike, ọ bụrọ mụ na gị na-eri ya.
Ka agwụkwara m ike maka mụ ama ihe m ga-eme because ọrụ ya m je yesterday na o nwerọ ego m fụrụ akwụrọ m ụgwọ. kee ị chọ ka m mee kịta baby o nwe ihe ị ji ka i were ya wakọnata something ka anyị rie because ovi ife anyị o nwe ego m ji were ya sie nụ nri mana before i were ya gote ihe eji esi nri n'ụlọ a ee o nwe efere dị ebe ni ị na-aga ịsa ya mụa ga-asa ya nke ị ga-asa ya man of the house ọgwa ime m nya ọ bụrụ na ị chọrọ ịga asa ya ka m gaa rie mama put calm down ọkwa efere ga-asa ya na-ekunte n'ọtọ nne ya dị fast na gaa saa ya ka mụ aga jikere dị ya ya
ọnchọn afụ m ebe m na-asa efere nọ ọ dịka bụ ndị ala mba ya o ọkwa ka m wee rie nri a. ọ bụla dị m ibu efere a dị ime keje ebi ebi Ha, Nne n'ibi n'ụwa dị n'izu ka ị na-eme nwanne m. na aja mmajite ya fanta jụrụ oyi Ịgwụkwa n'ọkụ na ọ dị ka m enwere ihe a n'ime ka mgbede butuo ya taa combination ọsọ ịmakwa Ọcha.

ịchọ ka m gbara gị krismas bịagodi nọrọgoro ebe a nọrọ ebe a n'efu mbọsị ọ bụla isi gị ga-eru ebe a any disemba ọbụla isi gị ruru ebe a ka m ga-agbara gị krismas na-akụ iri akụ iri oge ọbụla ịbịa ebe a na-atormentịgharị m agwa m gị na na na anyị wuo m girlfriend na boyfriend abụ do or die ị na-anụ ihe m na-agwa gị Baby, ngwa chere, baby, chere, chere, Baby, ya. chere.
na m chee na gịnị mere chee ka m bịa na kee ihe bụ your problem kwa ịtụkwana m okwute
baby eh?
n'anya isi gị ruru ebe ọ bụ na ị dọkwara okwute isi gị erughị ịfụ na ịgba gị disemba gị tere aka unu ahụ ebe a si wee dị far from you ka ịgba gị disemba si wee dị far from you

ịmere m ga-agbakpọ iri disemba na imewo skoropio ọjọọ na o ebe m ga-agba na disemba o na wo skoropio ji afọ eji afọ wọta anụ nwụrụ anwụ na-agba disemba

Am. Jesus. Ya dön dön.
Baby.
Gịnị.
Baby nna o nwegodi ihe m chọ ka mụ na gị kwugodu. Gịnị ya?
Baby ọkwa ị ma since 3 years a mụ na gị na-ayị. O nwe ma genotype or blood group ibe ya. Akọrọ ya akọrọ ya bụ my problem. Ya ka m ji ajụ gị taata. Baby kee ihe bụ genotype gị.
HIV. Kee kwanụ HIV. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnụ m ị gwa m na anyị si na HIV bụ ihe a gị kịta. Na nwanne m o nwe mgbe m kwuru na m ga-anụ gị. As in. O nwe mgbe mụ na gị kọgidere akụkọ m gwata gị na ntị na m ga-anụ gị i ji wee bịa bịa eme interrogate ya bụrụkwa gị first and last o. Cheregodu. Ihe a m na-akụ gị ka agwọ ebe a ụtụtụ ehihie abalị ka ị na ị noticebe na ọ maka ọnụ a gị ka m ji akụ gị ihe ikwetiri ị na-anụ ihe m na-agwa gị uche gị dịkwa ị jụkwara m rubbish question next time o okay because of na ị chọ ka m naa ka i ji akụ m ka agwọ i che ka 3 years bụ 3 days ee okay ị fụ ọ bụ na ịnụ m hmm? ọ bụ na ịnụ m na this relationship na gị nti ya ọgwụ ihe ọbụla ọ ga-apụta sepụta nti ya ọgwụ oke aka m asị this guy enwe m na bọtụ ihe niile a na-eme since this year

bịa bịa ị nwa anwa gbaa ọsọ m tụgbuo gị nọrọ ebe a ka onye bụ ka ebe ebe na-achọ mmadụ onye nwanne m nwaanyị onye bụ nwanne gị nwaanyị ah, ah. nwanne m nwoke mgbe gị ji akụ ihe a okay nwanne gị nwoke bụ ihe a agụ dị na family unu i wee je kpọta nwanne gị nwoke ka ọ bịa na-akpakọsị ngwongwo m kpakọ kparakwuo m ite m abi egwu anaghị atụ gị egwu oru egwu anaghị atụ gị i ji mee Amanda i ji mee i ji finish m egwu egwu abi ị gee ntị ka m gwa gị ihe ọbụla ị na-eme ebe a ị merụkwa that boy ahụ ọ bụrụ na ị merụ ya ahụ ewu na-ama bụkwa mụ na ga-agwa agwụgwụ gị ahụ okay m emerụrọ ya ahụ m bata n'ime be m ebe m na-akwụ ụgwọ mụ na gị enwe issue ngwa buru akpa gị si ebe a zọpụọ ọ dị ka isi na-emebi gị
Mama abụbagwa m ọ na mụ na ebi ise bata ma m ihe ji ya nwa n'ime. Nwoke ọma bịa chịa ọzọ nwa m ka m kpere gị ekpere. Sekpuru ala. Chineke m lekele Oluchi nwata ma ya n'ụbọchị nke ntaa nụ. dugala alụfụ onye okike kere ụwa ekwatikwere amen kpuchitekwa ya l'okporo ụzọ ya n'ihu ka o jee lata alata enye obere na asịla nwata ma nle onye na-abịa n'okwu ụlọ abụkwa ekwe ewu fụlọ ego na osi fata na ma ọ bịara bịara hụ nwụrụ ọnụ ego na ije bụ i je ị lata ịkwụ mma akọ iji ka mmikọ m na-eri iji ka mmikọ m na-eri ego nsikwu fabọdụ leke lole la kwele nkwọ ise je nke ọma nwa m amen ọ dụrụ ole m ọ gazigo ebi mama nna bịa nụ, bịa te- bịa bịa ka m kpere ekpere nwoke ọma mba mama nke i kpere nwa gị a ga-edu anyị oha o Onye isi nna ikpe ga-edu ije anyị, ọma nwanne m.
o.
Ya kudu over. ya ya ya bụrụ